president a PIM komanso mpingo wonse wa PIM ulemu wanu. A president mwachidule mundilole ndilemekeze kupezeka kwa mafumu akuluakulu ndi ang'onoang'ono komanso onse azipani zosiyanasiyana koma popangira wina angakalembe kuti chimwendo sanamzindikire nankhumwa anali pompo ulemu wanu a Nankhumwa ulemu wanu dr kabambe ulemu wanu ulemu a Mwanamveka komanso mzanga amene wangoyankhula kumene a presidenti nduna zanu zitakhala pansi pokuperekezani kumwambo umene mumaulemekeza zaka zambiri zapitazi, chaka china chilichonse, chaka chino cha number 8 ineyo ndikuzindikira. Koma ena amati musanakhalenso otsutsa boma mmabweranso kuno ngati m'busa. Muli otsutsa boma mmabwera ngati leader of opposition. Tsono muli president mukubweranso Chaka ndi chaka, nduna zanu lero zaphunzira phunziro loopsa kwambiri ndiye nazonso zatuluka zakutsatani. Abwera mwaunyinji ndipo atachita limodzilimodzi nawonso apereka ndalama yokwana 10 miliyoni kwacha yoti ithandize pamalo ano. Apulezidenti, Kuthokoza kwa ine kuunduna ndiyambira mpingo wa PIM. Akapita mtsogoleri, oyendetsa gulu amakanika kuliyendetsa. Koma zimene taona ife nzoti mpingo wa PIM ndi utsogoleri wawo mothandizidwa ndi Ambuye akuyendetsa bwino mpingo wawo komanso akukumbukira amene anayambitsa masomphenya amenewa amene ali Reverend chilembwe ichicho a president mmalo mwa unduna wa local government unity and culture ndimati ndiwathokoze ndiwayamikire atsogoleri onse a mpingo wa PIM poyendetsa mpingo pamakhala mavuto ambiri ochuluka M'busa akavala chimene wavalachi ifeyo timangoti zonse zake zili bwino koma mkatikatimo mumakhalanso muli mavuto. Amakhalanso ndi zopsinja ndi mafunso osiyanasiyana. Kawirikawiri azibusa amakhala ndi mtima woti atitsogolere ife koma ifenso ngati nkhosa. Ee, timakhalanso nthawi zina ovuta ndithu. Nkhosa zake zomalumpha waya, zina zipita uku, zina zipita uku, koma m'busa amangopirira, mpingo kumapita kutsogolo. Chimene chimakubweretsani kuno a Purezidenti si u mpando muli nawo tsiku la lero. Monga ndanena kale kuti m'mabwera chaka ndi chaka. Zaka 8 tsopano zimene ine ndikukumbukira. Chimakubweretsani kuno ndi mzimu wa Dr Reverend Chilembwe komanso aja adaphedwa chifukwa chomenyera ufulu wa dziko la Malawi. Nkulankhula kwawo aja amatipatsa mbiri mu chaka cha 1890 kapena 1900 nkuti Chilembwe atapeza kale ma degree awiri. A president lero timaona munthu wonyada wa degree imodzi ya 2024 2025 koma chilembwe 1890 ma degree awiri komanso munthu wokakwera ndege kupita ku america 1890 sanali munthu wamba atapeza ndalama zake anakatha kubwera ku malawi kuno kugula munda wake timaona anthu akafuna kuti adzipatule amamanga mpanda kukakhala kwaokha Chilembwe anakathanso kutero koma ataona kuvutika kwa anthu ake ananena kuti aa ineyo zanga zili bwino koma ndimenyere ufulu wa ndani kodi? Wa anthuwa. Chifukwa cha chimenecho Chilembwe anamenyera ufulu mpakana kuphedwa. Nde mukamabwera kuno mumabwera ndi mtima wolemekeza zimene Chilembwe anachita osati ndale kapena kuti mtchuke ayi. Fukwa muli m'busa mmabwera, muli otsutsa boma mmabwera, muli president mmabwera. Kwatsalatso zaka 5 zina mukamabwerabe kutsogoloku mudzibwerabe chaka ndi chaka a president kuno ngati president wa dziko la Malawi. Koma ndimati nditero polemekeza mzimu wa Reverend Chilembwe. Choyamba chimene amafuna Chilembwe chinali choti Amalawi tonse tikhale pamodzi. tidziyenda limodzi. Akuti anali muyawo, mkazi wake anali m'mang'anja, amatero m'mbiri muja. Koma amene amamenyera ufulu umenewo amamenyera Mlomwe, Mchewa, Mtumbuka, Msena. Aliyense amene amatchedwa Mmalawi akuti Amalawi sakulandira ndalama zabwino, ndiwathandize. Amalawi akapita ku nkhondo sizikuyenda, ndiwathandize. Mzimu umenewo ndi umene umakupangitsani a President kuti mudzibwera. Mumabwera kuno fukwa cha mzimu wa Chilembwe umene ali wophunzira tamva mbiri muja adayambitsa ma primary school. A president nchowawa kuti tsiku la lero mwana mu chaka cha 2024 azikaphunzira pansi pa mtengo pamene chilembwe ankamenyeranso ufulu wake uti omwewu. A president ndikuthokozeni kuti mu ma program anu mwayamba kumanga nyumba 11000 zoti ana aphunziremo, ma school block amene mwayala dziko lonse. Izi mukuchita kulemekeza mzimu wa Chilembwe. Chilembwe yonso a President adaphunzira Tertiary Education, Anadziwa kuti munthu kuti achite bwino ndi kuti achite bwino. Adamtenganso mnzake Malikebu kuti nawenso pita ku America ukatenge maphunziro a ukachenjede. A President mzimu umeneyo tauona. Inu chikhaleni mtsogoleri wa dziko la Malawi, University ya Malawi, College ya Malawi sinatsekedweko olo tsiku limodzi chifukwa mufuna ana akuno ku Malawi aphunzire. Ndikuthokozeni mwapadera kuti pano muja amanenera kuti kuli nkhawa ya njala Kholo kuti likapeze ndalama likagule chimanga tsiku la lero, litumizenso mwana ku sukulu tsiku la lero, nzovuta. January sazoloweka. January adampatsa dzina, sadapite ku nkhondo koma dzina lake General January. January ndiye kuti munthu akalipire mwana ku university nzovuta. Ndiye inu munati ana 30,000 m'dziko lino la Malawi Adzitenga maphunziro awo pangongole adzapereke zimenezo akadzamaliza sukulu. A president ndikuthokozeni chifukwa mtima umenewo mukufuna ana amphawi ataphunzira mdziko lino la Malawi. Ndimati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata kudziko Mtima wakuti tidziyanjana lero zakoma ndapatsa moni akweni mwasowa akweni mmakukondani ndipo nnakusowani ndagwirana nanu dzanja mtima umenewo a president inu mmafuna kuti anthu tidzikhala limodzi tidziyanjana limodzi tisamadulirane malire kuti iwe kwanu ndi uku iwe kwanu ndi uku mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi azibusawa nkutilalikira aliyense nkukagwada nkukalapa kuti koma mbusa uja uthenga nautani kodi anauza Mukadzamva president munthu akupanga amen kwambiri ndiye kuti uthengawo sunamkhudze. Amasavera mnzake uthenga uwo ngwauyo, uthenga uyo ngwauyo wake sunatani sunabwe. Koma abusawo ataona pakuti mzimu wa Ambuye uli pa iye anati aa uthengawu ngwa aliyense pano. Kuti mtendere ubwere mdziko a president nzofunika. Mwa ichi munakhazikitsa umodzi day. Amalawi tonse tiyanjane. Tidziiwala kuti ine ngwa Kongeresi, ine ngwa dpp, ine ngwa utm, uyo ngwa pdp, uyo ngwa chani, zipani zina zija, udf, koma mmati tonse tidzikhala limodzi ngati a Malawi. Tikatero dziko lipita pa chani kodi? Patsogolo. Mtima umeneyo ndi wabwino. Ndipo munanena kuti tikhwimitse chitetezo mdziko. A President, munadzudzula pakati apa. Kuti mvula amadandaula aja kuti mvula ikuvuta, chimanga suchita bwino. Enatu m'mudzimu akumagwira azigogo athu nkumawapha. Akuti iwowo ndi amene sakubweretsa chani kodi? Mvula. A President nyengo zidasintha. Mwachitsanzo zaka ziwiri zapitazo tidali ndi Cyclone Freddy kuno. Adakokolola mbewu zonse. Adaononga miyoyo ya anthu. Kodi tingamati azigogo ndi amene adapangitsa zimene zija? A President mukutiphunzitsa kuti tilemekeze agogo athu. Tikakondane, tikateteze ngakhale anzathu achi albino. Ndikuthokozeni mu utsogoleri wanu taona mukulimbikitsa kuti achi albino asaphedwe mdziko muno. Anzathu onse amene amaphedwa m'mbuyomu mwaika ndondomeko zoti muwateteze asaphedwenso poti nawonso ndi Amalawi. Ndikutetezeni kuti wamasiye wachi albino, gogo, ameneyo ndi m'Malawi. Ndikuti ndikuthokozeni a president chilembwe atapita kuja ku Mangalande atapita kuja ku America adakapeza zipatala zamakono zomvetsa chisoni tsiku la lero kuti tikumatumiza anthu akadwala kupititsa kunja a president tiwononga ndalama komanso zimenezo zimangofikira andale komanso otchuka ndi olemera amphawi sakwanitsa kutumiza anthu kunja amavutika A president tikuthokozeni kuti mu ulamuliro wanu mwakhazikitsa chipatala cha Cancer Centre ku Lilongwe kuti matenda akuluakulu mdziko muno adzithera mom'muno, matenda akuluakulu adzilandira anthu chithandizo chokhazikika. Mulungu akudalitseni a president. Pameneponso mwaonjezera kumanga zipatala 140 zimene zithandize zing'onozing'ono mmidzimu. Panotu mavuto adakalipo. Azimayi akumayendabe mtunda wautali kuti akafike ku chipatala kuti akabereke. Wana akumavutika mwinanso Cyclone Freddy anachotsachotsa ma bridge akumazungulira azimayi kuti akafike kumeneko nde inu mukufuna kumanga zipatala 900 pano mwachita kale 140. Pitirizani a president chifukwa simukuthandiza wandale koma mukuthandiza munthu amene ali kumudzi cholinga moyo wake upite patsogolo. A president nkhawa yayikulu kwambiri imene Chilembwe amadana nayo ndi njala. Akuluakulu adati njala n'chilombo. Sungachione koma chimakhala m'mimba mwa munthu. Koma chizindikiro chake munthu suona, supenya. A President kwa nthawi yaitali takhala pa ukapolo odalira ulimi womadontheza, womalandira matumba awiri a fetereza. Mumuona mzanga Maliwa kulira kuti fetereza akunenayo aunenatu matumba awiri. Aunenatu thumba limodzi limene lingamuthandize munthu. Koma ndikuthokozeni kuti mwakhazikitsa ulimi wa nthirira komanso ma mega farm kuti tithane nayo njala m'dziko la Malawi. A President ma mega farm amenewa ndi amene athandize. Komanso mwayamba ndondomeko zina zimene zitati zipitirire komanso zitati tilandire ndalama zokwanira, a President umphawi m'dziko ukutha. Mwakhazikitsa kuti a NEEF asamangopereka ndalama kwa anthu a mabizinesi a kaunjika ndi zotero. Mukunena kuti a NEEF aja aziperekanso ndalama ngakhalenso kwa alimi ang'onoang'ono. A Pulezidenti ntchito imene ija ipite paliponse opanda tsankho kuti wina aliyense mdziko muno atukuke. Tikalima chakudya tonse tidzapindula. Chilembwe chimene amafuna m'moyo mwake a Pulezidenti kunali dziko lokongola limene anakaliona ku Amereka, dziko la misewu yabwino, Dziko la njanje zomanyamula katundu wochuluka. Ndikuthokozeni a president mwabweretsanso njanje ku dziko la Malawi. Pitirizani, njanje imene ija ipangitsa katundu kuti tizimugula pa mtengo wotani kodi? Wotsika. Lero mafuta tikuwatenga ku Beira masiku 5 asanabwere m'dziko muno. Lero ngakhale wig ya azimayi yeniyeni ikuchokera kunja kuja kuti ibwere mdziko muno. A president katundu yense tikumtenga pa mtengo wodula. Nde izo zimene zidaonongeka kale nthawi ya Kamuzu, njanje ndi zina zotero, inuyo muti muzibwezeretse. Zikabwerera zimenezo katundu adzayamba kutsika. A president ndikuthokozeni kuti mukugula bwino mbewu kwa wanthu. Fodya amene amagulidwa 1 dola 2 dola lero mukumgula 4 dollars. A president pitilizani kuti anthu akhale ndalama. Soya amene amagulidwa 80 kwacha lero akugulidwa 1500 pitilizani umenewo nde mzimu wa chilembwe womenyera anthu kuti anthu athandizike moyo mwawo. A president chilembwe sanagawe ndalama nyumba ndi nyumba. Chilembwe sanayende nkumagawa chakudya. Chilembwe amafuna anthu amasuke. Ku Malawi kuno timadalira ulimi. Ku Malawi kuno timadalira kugulitsa mbewu pa mtengo wabwino. Ku Malawi kuno timadalira kuti wina aliyense akhale nako kake. A President, mzimu wa Chilembwe upitirire kukhala mwa inu. kuti Malawi adzasimbe lokoma ndi mawu amenewa ndikupempheni m'mawawu kuti muwayankhule a Malawi onse amene akutionera komanso amene akutimva. Zikomo kwambiri Your Excellency.